dzina lawo ndi a stanford sinyangwe ndipo amene amatanthauzirawo ndi a brave wilikani iwowa ndi aku gopim ndipo gopim amayimira god open the way international prophetic ministry pano ndiloleni a wilikani kuti mutipatse kaye mpata kuti ticheze ndi prophet habakuk zikomo kwambiri mwatchulapo dzina la president kangapo ndafuna ndidziwe maganizo anu pa ndale ndinu wandale kodi ndimamkonda tate wanga ndi wapamtima panga ndimampempherera
anthu ena akuona ngati kuti zinthu mdziko muno sizikuyenda bwino makamaka kumbali ya zachuma ndi zina zotero kutengera kuti ndalama yakwacha yagwa mphamvu komanso zina ndi zina anthu akaona akuona kuti pena sizikuyenda mmene amayembekezera inu ndemanga yanu ndiyotani pa zinthu mmene zikuyendera mdziko ndemanga yanga kuti ndalama mmene yasikira mdziko la malawi ife tisamayankhuleyankhule pakamwa tipinde bondo tiyambe kupemphera mulungu azatiyankha tipemphera bwanji popeza zimene zikuchitikazo akuchititsa ndi anthu amene ali mdziko momwemuno mwinanso pena mwadala kumene Aaa amene ali mudziko nawonso sali 100% koma tiziwapempherera mdziko la Malawi sikuzabwera president woti azakhonze Malawi ayi koma tate wathu ameneyo ndi amene ineyo ndi wapa mtima panga ngakhale anthu ena anene kuti akulakwisa zinthu ine ndikumuona sakulakwisa iwowo ndi amene akulakwisa chifukwa aku- akungonena osamupempherera akungonena because prayer changes the situation mukunena zimenezi chifukwa choti mtsogoleriyo ndi a chakwera kapena olo patakhala mtsogoleri wina aliyense malingana ngati ndi mtsogoleri wa dziko inu mumulemekeza mumpatsa ulemu wake timulemekeza kulingana kuti ndi mtsogoleri aliyense mtsogoleri amene mulungu watipasa ifeyo tizimulemekeza koma tizimpempherera osamayankhulayankhula kumampempherera basi mukuona ngati mudzalowa ndale chifukwa mukuyankhula mwamphamvu kwambiri zoti mutati muyime nkupangitsa msonkhano anthu akhoza kuvoteranitu mwina ah, ine kumwamba kunandivotera kale kuti ndine mtumiki ndi chikondi chabe chomukonda tate wanga president lazarus chakwera komanso ndi abusa tisamawanene tiziwa- tiziwapempherera anthu al- a- alesi mlomolende osapemphera ndi amene amawanena achakwera kuti ayi ndiwoyipa ndiwoyipa prayer can change malawi yes.
simukuona kuti china chilichonse chimene chikulakwika mdziko yes prayer can change malawi ngakhale chilakwika koma prayer can change malawi palibe president amene azatani azakhonza malawi taona masekondale ife kwa namasasa kumselema kuli sekondale we thank god a Lazarus Chakwera amene ali a president athu komanso ndi abusa akumanga secondary si kumselema kokha Malawi yonse akumanga ma secondary ubwino wa munthu atibereke atibereke atibereke papewa atinyamule papewa ndi pamene tiziwa kuti tatewa ata amatikonda a president tate tiziwapempherera
Um, a prophet Habakkuk dzina lanu lenileni ndi Stanford Sinyangwe. Kodi Sinyangwe ndi wakuti kumudzi ndi kuti? kuchitipa Kuchitipa. ya koma kutumikira ndimatumikira kulumbi Aho. Ndi pamene ndimafuna kumvetsetsa chifukwa kulankhula nanu pena mukuti ayi ndili kuchitipa pena eee ayi ndili kulumbi ayi pena ndili kumudzi kwenikweni ndi kuchitipa. ya kutumikira ndimatumikira kulumbi kuchitipa ndapita chifukwa cha mavuto Uh-huh. ena ndi ena Okay, chabwino. ya Kubadwa ndi kukulira munabadwira kuti? kuchitipa Kuchitipa komweko. ya Chabwino. tatuzani kuti ubwana wanu unali wotani mmene mumakula ngati mwana pakhomo chimachitika ndi chani makolo amachita chani inu mumachita chani okay ubwana wathu ife timakula ah, kholo lathu limagwira ntchito kuchipatala koma sankatilabadira ngakhale pang'ono Oho. kupita ku sukulu kuti tipite ku sukulu ah, timapita kaye kuminda tikalimire maganyu tipeze ndalama ndi pamene tipite ku sukulu Tili ndi mkulu wathu Harrison Sinyangwe ndi amene amatigulira zovala, akugwira ntchito ku Jo- Jolles Wells Company, ah, agwiranso ku Forest ndi amene atikulitsa bambo wathu chikulireni chigwirireni ntchito sanatipangire tsogolo lina lililonse. chifukwa chani sankakukondani kapena amavutika iwowo tsogolo kuti akwanitse kusamalirani ngati ana abambo anali ndi mchitidwe woyendayenda kukwatira akazi wambawamba mitala chani kulezera ya inu ah, inu muli ndi abale anu angati kuchokera kwa abambo anu abale anga ndi ambiri Eti? ena ndi magulosale ena amagwira ntchito ya Koma tina- mma- mmadziwana kuti mumatha kudziwa kuti uyo mbale wanga uyo mbale wanga kapena si- ena simwadziwa timadziwana ndithu Aha.
timadziwana ndithu chabwino ndakuonani kuti mmaphulitsa chizungu ndithu apa sikulu munalekezera pati ya ine sukulu nalekezera form 2 oho i was at yamba cds kuchitipa komwe chitipa oho moti chizungu chimene munaphunzira mu form 2 mo kapena mutamaliza form 2 munakachitanso zina ndi zina pakuti taphunzako pang'ono ndi sukulu ya kamuzu Oho. timva ndi sala a digging in the garden that's why we are trying to speak english Eh. yeah
mutamaliza maphunziro anu a form 2 tatuzani kuti moyo wanu unakhala wotani fasi munakamba za form 4 sinzo simuna ine nditamaliza maphunziro anga form 2 kuti ndilephere ine form 2 kunali kuvuta tisanamuzindikire yesu ah, timalezera ndithu Oho. munthu nali wobadwa mwatsopano koma chifukwa cha magulu makampani ocheza nawo pa sikulu nalowa kulezera nditalezera mowa mwezi watunthu mpakana kulephera ndi mayeso chifukwa mklasi ndimapita nditalezera ndikulemba mayeso Tsiku lina ndinapunthwa kukalowa class la form 4 pamene la form 2 ndatani ndalisiya ndinalephera mayeso koma ndikuthokoza mulungu mulungu anandibwezanso kuti ubwerere mu munda wanga mu munda wanga ndi pamene ananditengera kupita ku bible college kameme ndakaphunzira bible college pentecost holiness church association amene amandiphunzitsa ndi minista mwamulima bishop ndapele sivale nditamaliza bible college ndi pamene mulungu anandiwululira kuti ine ndilowe ku pentecost assemblies of malawi ndikhale mbusa kumeneko kam'dulamdula timati paolo zinatheka bwanji kuti munthu woti anapereka moyo wake kwa yesu kumwa choledzeretsa mpaka nakumasokera mkalasi ukalowa form 4 mwana wa form 2
Zimatheka pa sukulu kumakhala ndi makampani oyipa monga kwalembedwa Miyambo 14 ndime ya 7 akuti khala kutali ndi munthu wopusa chifukwa suzapeza nzeru mu munthu wopusa. Kumafunika iweyo ukabadwa mwatsopano ukakamire eh, kwa obadwa mwatsopano amene ali mature mu spiritual life kuti azikuphunzitsa kuti uzipita chisogolo. akutero mlendo wathu mpulogalamu ya lero prophet habakuk kapena kuti a stanford sinyangwe ndafuna tipumire kaye ndi kupempheni kuti musankhe nyimbo yoyamba mpulogalamu ya cruise 5 ikhala nyimbo yanji Ah, nyimbo imene ndimayikonda kwambiri ndimayikonda nyimbo ya chisimuso hena mwana wa mberere wakuyegha za kwananga hena mwana wa mberere wakuyegha za kwananga nyimbo imeneyo kukonda kwa mlendo wathu mpulogalamu ya cruise 5 prophet habakuk

Ah, moyo wanga ukuyenda bwino chifukwa cha yesu chimene ndikunena kuti ukuyenda bwino chifukwa cha yesu chifukwa sindikubwereranso mumbuyo Okay. ngakhale nditumikire ndikumane ndi mazunzo akuukiridwa ah, mwina nthawi zina chakudya chithe munyumba ndalama titani tisowe we are proceeding working either trouble either peace
maphunziro amene munaphunzira awawa sindikudziwa mipingo ina imakhala yoti akaphunzira munthu maphunziro a ubusa ndiye kuti amamutumiza kuti akatumikire pa mpingo kuti khala apa uzitumikira mpingo uwu kapena tchalitchi ichi inuyo maphunziro amene munachita mukamaliza maphunziro amati- ama- amatani Ama- amakutumizani ku mpingo kapena zimakhala bwanji ayi ananditumiza ndili pa Lumphi pa boma ndi pamene ndayambisa pentecostal assemblies of malawi ndayambisa mpingo ndi mamemba 8 amene tikupemphera nawo Okay.
Ah, tikufuna mafuno abwino kwa amene atha kutigulira malo kuti timange church komanso atha kutigulira malo amange nyumba osati nyumbayo ikhale ya chechi nyumba ndi yanga chifukwa kubusa kulibe litaya ngati muboma
ndiye mufuna kumangireni nyumba ya amange nyumba yoti ndikamaliza puma aziti mbusa wopuma ali pa nyumba pake osati pa msasa popanda nyumba nanga opuma ngati akukhala mu nyumba ndi amene akuchitayo ndiye akhala ndiye amangiranso ina pakhala nyumba ziwiri ina ya amene akuchita ina ya opuma aa ine ndi gawo langa loti ndikupempha kuti andimangire nyumba si nyumba ya chechi is a family house Oho. kuti aziti uyuyu ali ndi mudzi Yes. amatumikira koma abwera kuti amumangira nyumba kuti amupangira chani mudzi okay ya mmene mukunenera musonyeza kuti simunagwire kuntchito ina iliyonse ngati kaya ndi ya muofesi kaya ndi kukampani kaya ndi chani inuyo moyo wanu wonse mwangokhala kutumikira mawu a mulungu Ah, ndimatumikira mawu a mulungu ndimagwiranso ntchito yoyendesa mabelo azovala awina wake awu- amene ndimakhala naye simbale wanga ndimakhala naye ndimayenda mafield kukagulitsa Okay.
koma chimene chinandileketsa kuti ndisiye kugulitsa mafiludi ndili ku filudi anthu akuimba foni eyi tikufuna mapemphero eyi tikufuna ba- chifukwa ine ndili bize ndimalalikira mu misika ndimalalikira mu sipatala kwa ana asukulu uh, ndimatumikira ngati scom student christian organization of malawi kuchitipa tili ndi a Moson simwela nda zone chairman
ndiye munaona kuti bizinesi ndi utumiki zikupikisana kwambiri koma munati ine ndigwire ndiyanje utumikiwu za bizinesi ndi amene ayimitsana ya naona kuti pa business sikuli kulongosoka uzapeza chinthu si cha original umachemerera kuti ah, ichi ndi cha original pakana agule ndi utumiki si zingagwirizane that's why nasankha kuti nditumikire yesu za business izi ayi koma N'tasankha kumutumikila Yesu, anthu amene ali ndi cisoni ndi cisomo kuti pamene mutumiki akutumikila tizimusapota kuti utumiki upite patsogolo, tizimusapota ndalama, Mulungu azawadalisa cifukwa utumiki kuti ukafike ku Tanzania ni ndalama, utumiki kuti ukafike ku Zambia ni ndalama. Anzathu ma Africa amafuna kwambiri kuti Mulungu awatumize madona aku Canada kuti awapase ma billion pamene sanayende ma step oti agwirire ganyu athandizire ena. Waona?
ah sindikumvetsetsa iwe mukutanthauza kuti ndikuti a- m- ma africans yes anthu akuda Yes.
amafuna kuti madona achokere ku america yes awa a- a- awapase mabilioni Yeah. mabilioni azidya pamene sanayambe kaye ayenda mu masitepu achani amazunzo mulungu amaona kuti mm, ndikamutumiza madona zimwe kuti ampase mabilioni mwina kumuchalenja mkazi wake sakugona munyumba kugona kunja ayi ndi 1 million what about nimpase 5 billion angapengeretu mulungu amayang'ana zimenezi koma ine ndikufunitsitsa kwanga kuti ndikhale ndi chithandizo cha ndalama financial ndalama zikapezeka pakhale kanta yoyendera mutumiki ndi masipika zokatumikira ngati evangelist kuti zimene zimenezi sanakupatseni kale lino uh, galimoto masipika Ah. mmalalikira timaona galimoto sanandipase sipika imene anandipasa ndi bluetooth si level yanga ya bluetooth ana anagwira ntchito kwambiri koma bluetooth si level yanga level yanga ine ngati prophet evangelist pastor uh, ma speaker akulu akulu zikamalira pum, pum, pum, kumalalikira uthenga zikoli zigwedezeka
ndiye osawauza ku mpingo wanuko kuti akugulireni bwanji mukupita kwa anthu ena kumakauza zimenezi Ah, sitinganene kumpingo si mpingo wokha ungakusapote pali anthu ena amene amasamala ana school fees koma amene sali azibale awo Kungofuna mudaliso basi mupingo uyika komanso kufunikanso anthu amene sali ampingo ayike ndi pamene mulungu awadabwisa.
akuterotu mulendo wathu mpulogalamu ya lero ya cruise 5 amenewa ndi prophet habakuk kapena kuti a stanford sinyangwe akuti kwawo ndi kuchitipa kuti kuti kuchitipa Kuchitipa mselema. mselema Yeah.
koyamba kumva kuti mawu amene apo kuti kuli mselema kuti mselema ndi patipati pachiyambi kwenikweni amati timamutcha nyivwira nyivwira nyivwira it means munthu munthu amene anali mfumu ah, ah, ndithu kumakhala ah, iwo amadalira njoka kachipapa ka njoka kaja imene imaluma kwambiri amati njoka ludzu Yeah. Ndi- am- am- amakadalira Oho. akatema kamene kaja kamphini kamenya munthu ululu amamva ngati njoka ngati ah mudzi uno nyivwira anawusintha chabe kuti mselema oho ndi kumudzi kwawo kumene kuti tichite nyimbo namba 2 pamene tikupitira kucheza nanu program ya cruise 5 nyimbo ina imene makonda ndi nyimbo iti nyimbo ina imene ndimayikonda ndi ya 209 muchitsitsimutso ndimayikonda kwambiri kuti 209 imati chiyani mungathe kuyimba mukuyikumbukira bwinobwino imati chiyani ndiyimbe vesi imodzi okay cheni eya

olira lira kuti amve kuti amve kudandaula 209 muchitsitsimutso ndiye nyimbo imeneyo kukonda kwa mlendo wathu program yalero ya cruise 5 prophet habakuk prophet habakuk anthu sankakudziwani poyamba koma kuti amalawi ambiri adziwe kuti kunja kuno kuli munthu dzina lake akuti ndi prophet habakuk ndi pamene anadzaona pa masamba a mchezo patatuluka kakhilipi kena kamene mumadandaula kunena kuti ndikudutsa muzowawa muzindipempherera chifukwa chakuti ndinali pa ubwenzi ndi mkazi wina ndiye zinthu zasokonekera kumeneko ndinudi munapanga kamene kaja ya ndine napanga komedi imeneyi chinachitika ndi chani napanga komedi imeneyi ehe nampangira komedi ndimafuna kuti ndimkwatire eh. na iye anayamba njira zake zosalongosoka kuyamba ku- kundiyalula zinthu zimene ine sindimachita kundikhomerera ndi pamene nanenso ndinasankha chisankho kuti ndimpangire komedi that's why kanatuluka kuti ndikudusa mnyengo zowawa muzindipempherera inali petition yoti anthu azindipempherera si ndine mtumiki we must pray one another koma nthawi ndati kuti koma nkhani imeneyi mpakana kukachita kulengeza ku mtundu wonse wa malawi kuti azikupemphererani nkhani yake imeneyi ija simaoneka ndi nkhani yoti mpakana mukakaitule ku mtundu wa malawi yani chifukwa ama comedians
ama comedians comedians saopa olo Yeah. dziko likawonongeka kuzera mwa msogoleri uh, ama mu, comedians amamuzuzula msogoleri kuzera mukuseka mu, mu comedy koma kunena ndi- ndimvetsetse chinthu chimodzi zimene zija zinachitikadi kapena mumangopanga mosinjirira zinachitika mmene mukuyika po komedi mukuti komedi komedi eyo ndine nditha comedians kale ndi- wa comedians okay amayika chinthu poyera yeah pambalambanda ndiye mutabweretsa dandaulo limene lija kwa amalawi kuti akupempherereni zinayenda bwanji atakupemphererani atata kuyeni mapepa pali ena kunipempherera kukwera mapiri kuti zinthu zi- ziyende kutereku zinthu zikuyenda kuyenda kwake kunali kutani chifukwa choti nthawi ija mumadandaula nkhani ya banja kuti munapeza mkazi wa banja ndinayiwala Yeah.
zikuyenda ndinayiwala ukayiwala zinthu zimene zachitika wayiwala basi zina zimayamba kuyenda zikufanana chabe kuti munthu wasegulira tapu ya madzi eti kamwana kaseka kuti mazi asatuluke mazi amatuluka mmbali kutanthauza kuti pamene mkazi uja anapanga zambola mulungu a- a- ali ndi midaliso mbali ina isatuluka ngati mazi amene amatuluka mmbali ndiye munampeza mkazi munampeza mkazi winayo nthawi ya mulungu ndiyodikira Ah, yeah, mzalekani- sanapezedwe koma nthawi ya mulungu ndiyodikira ukadikira pa mulungu basi mulungu azakupatsa
inuyo koma mun- munachitapo kanthu kupempherera pa vuto limene limene linakugwerani limene mati ndikudutsa muzowawa timapempherera Timapempherera. we must we must pray and uh, it needs to start yourself Yeah. kupempherera waona pamene ukuzipempherera ndi pamene umauza anzako pamene wayamba kale kulima munda munda umene siunalimire ndi umene umati "Ih, anzanga tiyeni kukapalira anzako pakana azakuthandize kulima koma munamulakwira mtsikana uja chifukwa munamutchula dzina lonse pamene paja pano anthu akamuona amangoti iwo anampanga chipongwe habakuku ayi amamuona bwinobwino nanenso timacheza bwinobwino sinde ndikakuchita timacheza bwinobwino tonse tinayiwala aliyense anayiwala zatha zimezija sanabwere kudzati ah pepani sindimadziwa kuti ndaswa mtima wanu chonchi ndikhululukireni ndiye tiyambirenso kwatsopano ayi sanabwere sanabwere Sanabwere.
ndesikanagwire lukakomende kabereko sanabwere ndimaona ngati kuti mwina atamva azanena kuti ah Nda- nda- ndamva chisoni kuona kuti mpaka nkhani ija yakafika kwa amalawi kuti akupempherereni tiyeni tibwererane tipitirize macheza athu sangapange zimenezo kuti tibwererane comedians sabisa chinthu Okay. amafunika kuti chikhale pa mbalambanda Yes.
yeah.
tsopano zimenezo zinachitika anthu ena anaseka ena anakumverani chisoni ena anakuikizani mapemphero monga munapemphera khalekhaleni tinadzamvanso kuti pamvekanso mawu ena kumati kodi ameneyu ndi habakuku yemwe uja kapena anthu akungotsanzira akunena kuti ayi i- i- iwe ngati ukufuna kuonetsa love tumiza ndalama utumize ndalama ku airtel money onetsa love ndinuso amene munapanga zimene zija eh ndineyo kuti chani kwenikweni chimachitika nchani ya titamaliza msonkhano wathu pa sonda mpingo wathu wa Pentecost Assembly of Malawi ndinali kwa mbusa nzanga wakuchitipa rwinga amakhala chakuchibanja uko so ndakhala munyumba ndikumva mkazi wina ku- ndikumva foni akundiyimbira ah, ine ndine anabel ah, ndimakukonda kwambiri chisoni chinandigwira pa nkhani ija imene umadusa mzowawa kuti mtumiki wa mulungu asamaduse mzowawa ine anabel ndilipo nditakhala mkazi wako chifukwa ineyo ndimagwira ntchito ku banki nditakusamala china chilichonse ndiwe mtumiki wa mulungu ndizamvera malamulo onse nnamukana samamvetsetsa ndi pamene ndimamuuza abusa mm, uyu kuti andisiye ndimuchitire kandalama kang'ono mwina andisiya ndipamene ndimanena kuti ngati umandikonda kuti ukhale wanga u- kuone uonese love utumize 10000 anatumizadi anatumiza anatumizadi ndiye anaonetsa love pamenepotu anatumizadi ndiye zinatha bwanji kumawa ananena kuti ndifuna ndikukwate nnamukana kuti ah, ubweze 10000 yanga nnamukaniza kuti ine 10000 siningabweze anthu amatithandiza ma 50000 ukufuna ka 10000 Iya, ah,

chifukwa munanena kuti ngati ukufuna kuti nditsimikize kuti iwe wandikondadi tumiza 10000 kudzera pa airtel money uonetse love munthu anatumiza kusonyeza kudzikhuthula kwake and analonjeza kuti ndikhoza kusamalirani ngati mtumiki wa mulungu Akana- inu mukumukana munthu wotere akanandikonda bwezi wanditsatira ku Rumphi tinakambira Ah, ndalepa mwachulukitsa zopempha tsopano mwapempha airtel money watumiza kenako ayi unditsatire ku Rumphi kenako Eh. kenako muzingopanga Eh, chipatire. mwamuna ngati umamukonda umamutsatira wodwala ndi amene amasatira dokota Inu rumene Dokota chifake samasatira odwala ayi. chifake Odwala asatira.
chifake medai uja adakuponyani paliponse anaona kuti akuluwawa zofuna zawo ndi za ndi zambiri. Ayi si chifukwa chimenecho.
Iya ina kam ndaona baba madimandi anu ndi ambiri kwambiri. Eh, Wamuuza munthu wamkazi munthu achite wobadwa ndi zinthu. mkazi mpakana akhale ndi madimandi. Ah, ah. Tsopano mkazi akanadziwa bwanji kuti apa ndakwanisa zonse zimene akufuna prophet Habakuku ndipo mwina tsopano chotsatira chake tikhale ngati munthu ndi mwamuna wake. akanadziwa bwanji popeza chilichonse chimene mukunena akuchita koma inu simukuchita mbali yanu ya ya ija imene anapereka 10000 sikuonesa sikuonesa love 10000 si ndalama yoti uonese love ukamukonda mnyamata wako kuti akhale sweet wa iweyo ayenera kuti akutenge akakugulire suti ya 100000 uvale kuti ah sweet uyu amandikonda muzisamala zimene mukunena chifukwa ena akhoza kugulirani ndi suti ndiye tidzabweranso kudzafunsa mzee kuti iya koma suti yokhayo sinakwana akanagulanso nsapato Ah, wobadwa ndi munthu wamkazi ndi wovuta kwambiri zaso ayi anampangira futi inuyo muna inu muna- munagulirako mkazi suti ah timagulira siya amene umamukonda kukhale kwa iye kuti akhale wachilungamo kukhale kwa iye kuti asakhale wachani wachilungamo sindakuuzani kale za medai it means ndimamugulira iye chilungamo anachitani anachitaya medai ito ndalama imene munaononga kwa, kwa medai dziko lonse likudziwa chifukwa munayitchula mmene munkakamba nkhani imeneyi si ndalama yodetsanso nkhawa iyayi sikukwananso pa ndalama imene Anabel anakutumizirani iyayi ayi ikukwana 80000 inu mumayamba ngati ndi 8000 80000 kudumphanso mumafuna kuti ndimuyalule zonse
inuyo zachikondizi mumazitsata kwambiri chifukwa panadzamvekanso kena konena kuti ya timaswitirana nde zichani zimenezi oho ine ndimazolowera kupanga ma comedies timaswitirana timanjoyerana ndimakonda kwambiri kupanga ma comedies I'm a comedian that's why i like to chat yeah koma that's not chatting zimenezo ndi nkhani yachikondi chokhathamira kwambiri Yeah. inuyo mwene kuti mungakonde munthu kwambiritu prophet Habakuku no it's a part of chat part of pamenepo kuswitiranako ndi part of chat imeneyo aliyense msikana amene ndakumana naye nimase nimatenga ngati mlongo wanga koma pocheza nimati my sweet my honey my popcorn my janasa my coconut amaseka ah kweni mlongosi iwe part of chat zimenezo zoti mulongo mpaka na my coconut eh, part of chat ena akazitengera serious zimenezi nkumaona ngati kuti inu muli nazo serious pamene inu mukungoti ndi comedy mudzagwa nazo m'mavuto ayi amandidziwa adzakulowerani kunyumba munthu kuti "Ah, anandiyamikira ine kuti ndimayikokonati moti ine basi ndabwera banja liyambe inu muli ayi imene ija inali comedytu imene ija asangabwere wamba wamba ku nyumba kuli a chechi kuli protocol kubwera ku nyumba kwanga kuli protocol za chat ndi za chechi titazisiya apa ndikalowa za umulungu mu spiritual life simalolela kuti wina ndisokoneze koma ndikalowa ku chatting chatting ah ndimacheza koma ngati kucheza chat ndimalola kuti yesu ach- asachoke mukati mwanga tisanachoke pa nkhani ya chikondi ndimangofuna mutitsimikizire kuti kodi muli pa banja ah ine sindili pa banja munakhalako pa banja koma ah ndinganene kuti eh koma sikwenikweni
ndiye kuti mukutanthauza kuti chani Ya. kumadziwa ngati unakhala- kutanthauza kuti sindinayambe ndakhalapo pa banja koma zigololo ndi zimene timapanga tisanamudziwe yesu ya Imeneyi si banja ndi zigololo chabe kungofuna kusangalatsa thupi that's why ndakayikira kuyankha so simunakhaleko pa banja yayi
that's why ndakayikira kuyankhula
ana muli nawo ana ndili nawo angati awiri awiri Yeah.
koma tikuyankhula apapa ngati mmene tikuchezera panopo sikuti muli ndi mkazi kuti mwina mwasiya mayi kunyumba pena pali ayi ndi ndekha muli nokha Yeah.
koma mumalakalaka mutakhala naye mkazi kuti azikhala mrs sinyango Eh, ndikulakalaka koma tikudikira nthawi ya mulungu nthawi ya mulungu mulungu sana sanatsegulebe vumbulutso limeneli ya Anatsegula kale kwasala kuti akwanilitse chifukwa mkazi sazafunsira mwamuna. Mkazi ofunsira mwamuna ndi hule koma mwamuna ndi amene afunsire mkazi koma imakhala nthawi kuti yakwana. Aya, nthawi zikusintha uh, uh, Habakuk nthawi zikusintha kalekale ndi limene lija amanena ayi mkazi mwamuna azifunsira mkazi masiku ano mkazi ngati wamukonda mwamuna chovuta ndi chani kumudziwitsa kuti ayi ine bambo mumandisangalatsa ndipo titati tikhale pa banja tikhoza kusangalala Uza- Chovuta ndi kuona- uzapeza iyeyo umamusangalatsa koma iwe samakusangalatsa chimodzimodzinso mmene mwamuna angamuuzire mkazi kuti iwe umandisangalatsa mkazi anena kuti zikomo kwambiri koma inu simundisangalatsa mkazi Aya, sandifu- ngati anena kuti zikomo simundisangalatsa ah, ndingamuthokoze kuti uyende ndi mtendere eya chimodzimodzinso mkazi akhoza kufikira inu ngati mmene anachitira Anabelo muja kuti ine ndakukondani ali ndi ufulu kunena zimenezo eh, ali ndi ufulu koma sikwenikweni oho kusonyeza kuti kwa inuyo simuyembekezera kuti mkazi akufunsireni koma inuyo ndamene mudzamfunsire yes yes simudzakwatiratu a Haba mukamakhala ndi maganizo ake ngati amenewo ngati ndalephera kukwatira koma ndayima pa choonadi ndi mulungu ndiyenda ndiyenda ndi mulungu wanga osapanga zigololo chifukwa muzigololo ndinachoka kale mpakana yesu abwere ndilowe ku heaven nyimbo namba 3 mprogramu ya cruise 5 kucheza ndi prophet habakuk nyimbo namba 3 ikhala nyimbo yanji nyimbo

ulalo ulalo humanyano ulalo mwe ulalo twamkwambuka pakuluta kuchanya ulalo ulalo ulalo ulalo ulalo twamkwambuka kutanthauza kuti ulalo tidzaoloka ulalo oho bridge tidzaoloka ulalo aha kupita kwa tate kutsidyalija mumadzitcha kuti ndinu prophet habakuku kodi uprofeti umenewu ndi woti adakupatsani anthu munadzipatsa nokha kapena pali china chimene chinachitika kuti musanduke profeti yeremiya 1 ndime ya 4 mulungu akuti iwe usanaumbidwe mimba mwa mako ndakudziwa ndakudziwa na- nakupatula ndakupatula iweyo ndakuyimika kuti ukhale mneneri wa mitundu yonse ndi mulungu anatiyitana
munachitapo chiyani choti chikutsimikizeni kuti ndinu prophet chifukwa amene anthu amadziwira akati uyu ndi prophet ndi kuti ali ndi mphamvu yolosera ndikutumikira
ndimatumikira mawu a mulungu mawu a mulungu ndi uloseri waukulu ndimatumikira mawu a mulungu ndithu anthu amabwera pa nyumba kudzapemphereredwa ndithu zambiri mulungu akuchita zodabwisa sindingadzipope kuti "Ah, ine ndine prophet bwerani bwerani no no anthu amene aona kuthekera kwa anointing mwa ine akubwera okha yayi sitingatsutse kuti mumalalikira yayi komano mwina kungokhala kuti ndinu abusa a Habakuku osati profeti yayi pamene ndifuna kumvetsetsa pa nkhani ya profetiyo chifukwa profeti akuyenera kulosera tikudziwa kuti alipo anthu amene amatumikira mawu a mulungu amene timatcha abusa Prophet. kapena dikoni kapena Eh, evangelist prophet ndi mneneri ndine kuti I'm a prophet mulungu akaulula timalosera Mzimu Woyera akatsika, Dr Holy Spirit, timalosera timapanga zoom ndithu. Mulungu akatsika akayankhula Mulungu mwa Mzimu Woyera zili mwakuti mwakuti. Yes papa.
Kodi kuti Dr Holy Spirit mpakana Dr. Ya kumpatsa ulemu ni wamkulukulu ni wamkulukulu angulukulu Yesu. Naye ndikati profesa mwina profesa Holy Spirit. Sasa ndimamaliza mapeto olemekeza.
no no no mm? dr holy spirit ndi wamkulu chilipo chimene inuyo munaloserako chimene mungauze mtundu wa malawi kuti ineyo kuti anthu atsimikize kuti ndimalosera ndinalosera zakuti ndipo zinapherezera motere Ah. Chifukwa achuluka anthu omangoti kungodzuka ine ndine prophet Ah, ine ndikanena kuti ndinalosera chakuti chakuti kutanthauza kuti ndayamba kudzitama koma anthu amene amandidziwa ine muzimva maumboni malawi yonse muzimva maumboni anthu amene amva maumboni amene azibwera monga tili ndi a profeti athu ablevu wilikani kumadzadza ukachedwa umakhala kunja amalosera one by one so timalumikizika kumeneko ndi tate wanga amene amanichitanso menta kuchitipanso kuli a Sikwese ampingo wa apostolic church of pentecost ndi bishop ndithu wakalonga chitipa nawo- nawonso ananichita menta kumenekuja awiri kanenda chamatanthauzira yah ndi bambo wanga ndithu ndi amene amanichita mentor nthawi zambiri chifukwa tikachoka kutchalitchi kwathu timapita ku ministry timapatana koma kune kuti ndachichepere pakhala bwanji bambo wanu kumene ali wachichepere oh, anointing silolera chichepere david anazozedwa ali kamwana kachichepere olo ka joseph kanali kamwana kachichepere koma kanali ndi wisdom ine ndimalemekeza anointing yake
anthu amaona ngati kuti mwina anthu amagwiritsa ntchito mawu oti ndine profeti ndi cholinga choti mungokopa anthu kuti azibwera kwa inuyo mumadziwa kuti mukangonena kuti ndine mbusa habakuku anthu azingoti "Ah, mbusa mbusa wamba koma anthu akamva mawu akuti uyu ndi profeti amakopeka kuti "Ah, ndipite kumene kuja mwina ndikamve mavumbulutso a moyo wanga That's why ndanena kuti Kuzinena mu Malawi kuti ndine prophet nkwabwino kwambiri chifukwa ndi dzina langa la utumiki koma usamazitame pali ponse kuti ah ine ndikakulosere ine ndikakulosere anthu amene abwera pa nyumba pako monga waziwulula kuti ndine prophet alandira mavumbuluso zonali amapitiriza kubwera pa nyumba koma usamazitame pali ponse it needs the spirit of humbleness yeah To be a prophet, yeah humbleness it needs the spirit of humbleness. yes anthu amaona kuti mapulofeti amasiku ano zinthu zimene amachita si kulosera kwenikweni kumangokhala ngati kuti akungolakatula nkhani zimene akuzidziwa zokhudzana ndi munthuyo mwachitsanzo ngati imene mulili inu munthu abwere azinena kuti ayi iweyo ndiwe ndiwe stanford sinyango ndikudziwa umachokera kuchitipa kuti ah uyuyu mwina anangofufuza pena pake osati kunena mavumbulutso a zinthu zachilendo yayi inuyo maganizo anu ndi otani pa nkhani imeneyi Ah, ena amakhala chabe against ndi maprofeti makamaka azibusa amene sali maprofeti mabishop amene sali maprofeti ndi amene amalakalaka kukhala against kwambiri amakhala ndi nkhondo ya mumtima yakupha ngati kaini that's why ndimawuza kuti azibusa onse amene ali ndi majerasi ndi maprofeti asiye ubusa akayambe kusing'anga chifukwa to be a prophet ndi mulungu anakupanga anoint kuti ukhale profeti kuti unenere. Iwo akulephera kunenera. Waona, amathamangira chakhumi. Udzapeza mwina muchechi muli wina wa PhD amalandira 5 miliyoni sono ameneyo amene amalandira 5 miliyoni pa mwezi akajoina kwa profeti busa amamuyikira nsanje kwambiri amakhala against ma profeti ah bible inayankhula kuzabwera tu profeti tonyenga pamene iye ntchito yamulephera ngati iwe ndiwe mbusa sindiwe profeti pitiliza ndi ya ubusa uchite bwino pa ubusa kalowe kumwamba ngati mnzako ndi profeti musiye anenere ndi kumasula anthu musinga za midima profesi singakupangise kuti ulowe kumwamba profesi is a solution yosegula khomo lako waona chimene chimapangisa kuti munthu akalowe kumwamba ndi chipulumutso kuzera mu njira chani yakulapa koma azibusa ambiri dziko lonse lapansi ali against maprofeti nawauza kuti ngati ntchito yawalephera yaubusa apanga against maprofeti asiye ubusa ayambe kusing'anga kodi abusa samachita nsanje ndi aprofeti ndimayesa nonse mukulalikira pa dzina la mulungu wina amakhala ndi profeti amakhalanso mbusa amakhala muphunzisi amakhala mlaliki amakhala ndi mphaso ya u apostol pamene wina ndi mbusa chabe alibe ngakhale mphaso ya u apostol ndi amene amapangira nsanje uja amene mulungu wamupanga anoint
muli pantchito tikulimbana ndi abusa ndikuti fani ndilino amadana nanu kwambiri ndi abusa nanga si amadziti profeti amene uja si profeti wamasewera yani ife ngakhale adane nafe timayang'ana maso athu kwa mulungu kumwamba ndi kumene timayang'ana wodana nafe ndi pamene amatiika pa air kuti tikwezedwe mwaima njii pa khristuyo kumbukirani joseph azibale ache adamuda joseph anyamula maloto ndi masomphenya anamuponyera mchidzenje eh, kumutulusa kumugulisa ku igiputo eh, mkazi wa farao kumunamizira then kumulowesa mprison zaka 16 kusanthula maloto a farao ni pamene anakwezedwa kukhala prime minister amene wanyamula maloto ndi masomphenya amakhala iweyo so satana amalimbana ndi maloto suzamuona satana akamayenda mwa anthu maneba azibale ako azibusanza ako anthu ena akudandaula kuti maprofeti amasiku ano akumagomezera kwambiri pa ndalama wani muona kuti ulaliki wawo nthawi zambiri umakhala kuti perekani perekani mupereke seed ayi mutere mutere pena ena amanena kuti ngati mufuna kukumana ndi profeti mukuyenera kuti mulipire kenakake kuti mukakumane naye fa profeti ali busy kwambiri and amakumana ndi anthu ambiri ndi ngati mufuna kuti mukakumane naye mukuyenera mulipire kenakake zomwe anthu ena amaona ngati kuti zalowa tsopano ndalama u- uprofeti walowa business luka chapter 8 ndime yoyamba pamene yesu amatumikira mu midzi ndi mu mizinda Akazi anamutumikira Yesu ndi chuma chawo. Kuzala seed kwa pulofeti nditu akumafunikira. Elisha atakumana ndi mkazi wamasiye, kunali njala, kunali tiufa tating'ono. Elisha kuti undiphikire nsima, kuti ayi, tasala tiufa tating'ono kuti tikamaliza basi tidye tife. Akuti ayi, ndiphikire nsima. Mwaona, kumafunika zona uzale seed ine ndimadabwa ife maprofeti tikanena kuti zala seed amatinena kwambiri kuti akufuna ndalama koma kumahule amakazala seed kwa satana kumahule kumagula zizinonono kumeneko koma kumaprofeti ndi kumene akunena kwambiri kumahule amene sangapinde bondo kuti awapempherere ndi kumene amazala koma kumaprofeti kuzala seed kwa profeti nkwabwino olo kukumana ndi profeti utalipira china chake ehe zili mu buku lopatulika chifukwa kumakhala kukwezedwa kwa profeti sungakumane ndi profeti wambawamba uli zero uyenereka kuti uzale seed ndi pamene ukumane ndi profeti chikhale kwa iye profeti anene ndi mayo wise man kuti mumulowetse nafenso timanyadira udindo wathu awo sikunyadira iyo ndi business imapangira business udindo wanu muzilero chichewa chake osati timanyadira iya Ah, ife si- Timadyera, ana timadyerera ife udindo sitili pa business kuzala seed kumaprofeti ndi kupereka ndalama kumahule kwabwino ndikuti iya imene iyayi musaphatikize nkhani and kuti musankhe Mu- musankhe kupereka ndalama kumahule kugula zizinono ndi kuzala sidi ku maprofeti kwabwino ndi kuti pakati pa hule ndi profeti amene ngakupindeni bondo kupemphererani ndi ndani
aMalawi iya ndikuona ngati tikuphatikiza nkhani ngati munthu akufuna kukapereka ndalama kwa hule ameneyotu ndimuleke wasankha Mawu a Mulungu ndi aulere, ndi chaulere chodzaza. Mulungu anatipatsa kwa ulere. Chifukwa chani mukulipiritsa kuti mawu a mulungu ndi wodula si, si aulere ndi wo- ndi wodula kwambiri si aulere that's why azungu amadalitsika kwambiri amalolera kutuma mabiliyoni kuti athandizire chani osauka athandizire azibusa mawu a mulungu tisawatenge kuti ndi aulere mawu a mulungu ndi odula that's why pamene Wi- wina mu baibulo amafuna kuti amumangire mulungu kachisi wina wake amapereka kuti ndipereka malo aulere, anakana kuti solomoni anakana kuti no Si- sini- sindingavomereze kuti mupereke ma- malo aulere kuti ndimumangire mulungu kachisi no malo ndigula kutanthauza kuti utumiki umayenda ndi ndalama ndiye kuti amene tilibe ndalama fe tiyiwaletu zoti tikhoza kulandira mdalitso ochokera kwa profeti amene mulibe ndalama mulibe kalikonse profeti ndi wothekera kumupempherera koma pali ena amapangira dala aini ndalama mamiliyoni akukapereka kumahule kumagula zidyoko zikakhutu mlandu pamene akapita kwa profeti pray for me papa pray for me papa ni pamene nafe timati uzale sidi mulungu achite chodabwisa m'moyo wako and kumwamba kumavomereza
kupikisana ndi mahulewo chifukwa unakapereka kwa mahule inenso undipatse kaye yanga
prophet ni munthu olemekezeka kwambiri wodula ni wodula kwambiri moti inuyo apapa munthu kuti akumane nanu amene kuti apereke kenakake sindinu prophet ndi foundation wanu Ndi fa- nizafika pa mlingo umenewo ndikuwapempherera free koma nsembe zawo amapereka okha osawauza koma ndizafika pa mlingo umenewo unaneza ndifika mukudikira chani anthu andipitise ntchito pa nthawi zonse ndifika pa mlingo umenewo mwina ngati mwafika kaletu pamenepo nthawi ikwana ndifika ndiye simudzagwirika tu nthawi imeneyotu kuti prophet habakuku nanga anthu a- adzakukwanitsani anthu You are, you are telling me the truth sinzagwirika ndizakhala ndi nyumba ya mpanda kuti ukumane ndi ine pakhale ma wise man kulembesa ma, ma, ma list achongeni pamene ukumane ndi ine ukakumana ndi ine wa- wamaliza chidindo ti akumana ndi a prophet basi akupita
za mawu a mulungu zomwezi zimenezi zimenezi olo achina elisha amakhala nyumba zabwino za ma upstairs kuti akakumane ndi elisha Namani komanda Namani oh, elisha sanakumane ndi namanitu sanakumane ndi namani Am, anati apite akasambe mu Yorodani 7 times anakwiya namani komanda kuti ase ndikasambe mu 7 times mu matakalimba ineyo ndikasambe kwatu kuli misinje yufurete abwino ine ndikasambe adza kuti bwana iwe kasambe anakasamba 7 times anachirisidwa koma mtumiki wa mulungu elisha sanakumane naye iye amadikira kuti elisha azamugwira dzanja pamutu ati iwe khate mzina la yesu khate choka khate choka khate choka Au, apeza kuti a- apite ukasambe chimene chimafunika ndi kumvera tsopano mmene mukuneneramo choncho anthu amati akadinditse kaye kwa mawayizimeni akatani alipire ndiye mukapempherere ndipo kupeza kuti zimene amafuna mupemphe- mupempherere sizinatheke pakavutatu pamene kuti Ah, ine ndikatenga ndalama yanga. zimatenga akhale ndi chikhulupiriro ngati iye sizinateke vuto ndiyeyo waononga ndalama yako azinena kuti ayi ulibe chikhulupiriro if you go to a prophet before go before going iweyo ulenge chikhulupiriro chako cha moyo ngati mkazi uja amene anadwala zaka 12 anakhetsa mwazi anataye chuma kwa sing'anga analenga chikhulupiriro kuti ineyo ndalenga chikhulupiriro kuti ndikakhuza mwinjiro wa yesu ndikachiritsidwa luka 8 43 atakhuza anachiritsidwa yesu anati iwe mzimayi chikhulupiriro chako chakuchiritsa
Kodi kufunika kwa maprofeti ndi kotani popeza mawu amanena kuti munthu ngati ukufuna upemphere pita mchipinda chako tseka gwada pemphera kwa mulungu wako ndipo adzapereka kwa iwe chifukwa chani akazikachita kupita kwa mawayizimeni ayi auche auche kulipira chidindo kena wakumana mulungu anayika ma ambasada ifeyo tikusogolereni pali zinthu zina zimene mamemba amakapemphera kuchipinda kwawo mu buluto osaziwa that's why anayika ife ma ambasada tiwayimire tiwawuze kuti pemphero timapemphera chonchi chonchi chonchi kuti zinthu zitheke kuti zitheke okumumenya mkazi wako ngati ng'oma yamalipenga kulira daily daily olowe kuchipinda kuti ambuye ndikufuna galimoto mulungu wanji amene ka choyamba ulape ukalapa ndi pamene uyamba kumpempha mulungu sopano akupatsa inuyo mampempha mulungu amakupatsani zimene mmafuna Ah, ndimamupempha ine ndikapempha kwa mulungu mulungu lero mnyumba mwanga mulibe chani mulibe chakudya mulungu koma anthu abwera awa kuti ndiwapempherere muwamasula Ah, ndikamaliza kupemphera isanakwane folokoloko ndimalandira foni abusa ndatumiza ndalama 20000 kuti mugule chakudya pa nyumba ndili ndi ana mulilongwe mablantaya amene ndimawapempherera zinthu zimatani zimayenda tikutero kucheza ndi prophet habakuk amenewa ndi prophet habakuk amene ndi a stanford sinyangwe kuchokera komwe ku Chitipa. Paja mpingo uja mwati ndi ine ndikuthokoza mpingo wa pentecost assemblies of malawi Yes. pansi pa utumiki pa wa akachigamba aseda asingini ndi uh, bishop of the administration amene ali a general secretary we appreciate and ndikuthokoza kwambirinso uh, mayi vilekeke nyauyu ndi amene amachita push utumiki ndi gulu lawo nyimbo number 4 mu program ya Cruise 5 ika nyimbo yanji?
Nyimbo number 4 ndimakonda kwambiri nyimbo ya tumbuka Tumbuka. tumbuka number 2 Yeah. number 2 Tumbuka number 2.
Yeah. Iyi ndi imene ndimayikonda kwambiri munalowezatu nyimbo zonsetu Prophet Habakkuk. N- n- naloweza Imati chani nyimbo number 2.
likawata zila mwawi ahilo kamsa njila mtasi ndipo kuse

ndisambisa nkhani yake ndimeneyo nthawi zina mmene mumachitira zinthu zanu zimakhala ngati za mwa- mwali ndinu wa komede ndiye ndi, ndi uprofetiwu ndiye ndi za komedezi pena pake zimavuta kuti anthu akutengereni serious zimakhala ngati zonse zangolowa chibwanabwana amene akundidziwa chimene ndili ndi yesu wanga ndi amene amazitengera serious kuti uyu ndi mtumiki wa mulungu koma amene alibe maso auzimu akadali kuzindikira akunditengabe ngati ndine- ndine wakunja
komanso pena timadabwa kuti koma iwowa habakukuwa zinthuzi amaziyendetsa bwanji kuti zinazi sangamathe kumachitira kumbali koma chilichonse achibweretse pagulu apange ka klipi apange ka video atani Ah, awatu akunyazitsa dzina la mulungu kuchita kotereko That's why ma comedians amayika zinthu pa mbalambanda. Sikuti ukayika zinthu pa mbalambanda wanyazitsa z- zina la Mulungu. Ayi. Comedy ndi part ina. Uthenga wa Mulungu ndi part ina. Ndimalemekeza kwambiri uthenga wa chifukwa Yesu ndi amene anandiwombola ine pamtanda. Zama comedies is a part of church. Yes. Yeah. Ndiye munamvekanso nthawi ina mukudandaula kunena kuti iyayi anthu amene akugwiritsa ntchito makomedi anga ndikufuna kuti azindilipira e, chifukwa anthu akugwiritsa ntchito mawu anga kumapangira zinthu zosiyanasiyana koma ineyo ngati munthu amene ndinayambitsa makomedi amenewo eh, sakundipatsa ndalama ine pamene nadzidzimuka kuti ah, kuti zinthu zija amapanga kuti ndi makomedi ine ndimaona ngati amakhala kuti aku- angowajambula akupanga zinthu sindimadziwa zoti makoti mapangira dolatu zinatha bwanji zimenezi ayi ndi makomedezi nanena koma mayankho sanapezeke thats why we proceeding praying kuti mulungu ndi mwini mayankho Eh, ine sinaone kuti panali povuta kuti azikupatsani nanga ngati mawuwo ndiwoti anachokera kwa inu nokha ngati anthu samayankhula zimene zija kaya kuti ayi wonetsa love sikuti ndi wino sanapange kuti ayike pa media koma kuti ineyo wonesa love pa media it means munthu uja ayeneleka kuti alipilidwe olo amumangire nyumba chifukwa sangagulise chinthu cha komede ya wina ine ndimamuvomereza yekha basi ali yekha basi mayi vilekeke ya uyu ndi amene amachita push ndi amene atha kupanga ulere makomedesi anga chifukwa uja ndi amene akulipira nyumba walipira chaka chatunthu chaka cha 2024 ayambanso kulipira alipira chaka chatunthu ndi ma well wishers koma pali ena amangogwiritsa timakomedisi koma osapanga kanthu wokha andi consider amene anditumizira 120,000 we thank god so proceeding praying ambo kudyerera anthu anzathu ine sindimadziwa zotitu zinthu zimabweretsa ndalama zambiri chonchotu ine ndimaona ngati zimangokhala kuti basi zangochitika ukakhala ndi zochita ndi ndalama buku lopatulika likuti waulesi asadye Oya ndinafatiza zimene. waulesi asadye ndikakhala ndi zochita zizibweresa ndalama pa moyo wanga zikamabweresa ndalama pa moyo wanga ndikhala ndi chidwi wina nenso thandiza chifukwa ndalama zimene amandipasa sindimadya ndekha ndimapita kukalalikira kuchipatala ndimagawa anthu each and every day ndimapanga visit kuchipatala Ndamva zoti mumalalikira mu mabasi. Ndizoona zimenezi. mabasi ndimalalikira because i have a ministry Okay. prophetic foundation upon malawi ikuvomereza kulalikira mabasi mumisika musipatala is a international ministry Oh, yeah, it's international.
Tindizolinga zambiri. Uh, we deal with workers. This prophetic foundation means because people are working without create a future. Okay.
Usapeza mtu wa malisa chi wa malisa litaya watenga litaya mm -hmm. wambanga nyumba ndalama za tani za so in Malawi it needs to create a future of our family if we can fail to create a future of our family uh, tisavutika ana atu asavutika
tsopano anthu ama- amaona ngati kuti ulaliki wa m'basi uja pena pake umadzangolowanso ngati ka, ka fundraising kena kake chifukwa munthu ulalikira lalikira basi kuyenda ka 5 minutes kenako kumenya kapemphero kachako kenako achilandire chopereka atha kuti ah, buku lopatulika likuti yesu pamene amalalikira mu midzi ndi matauni akazi anamutumikira ndi chuma chawo zili mu bible
osangolalikira nkunena kuti amene akufuna apereke kwa yekha koma kuchionera kuti ayi nthawi yoti mupereke tsopano buku lopatulika mateyu 7:7 gogoda kuzasekulidwa pempha kuzapatsidwa koma pena umapeza kuti no wangosandutsano njira yopemphera tsopano osatinso kuti ukutsatiranso malemba komano yasandukano target cholinga chakuti choti ukapemphecho ife tinayitanidwa ndi mulungu kuti titumikire anthu atembenuke akalowe kumwamba si chifukwa cha ndalama koma kupereka ndalama ku ntchito ya mulungu is a must koma osamapanga force is a must bible ikuti ayenereka kuti apereke ndithu koma osapanga force koma ayenereka kuti atani apereke pamene ine ndawadyetsa zauzimu iwo andidyetse zathupi timvetse utumiki wanu mmene umayendera kodi muli ndi tchalichi chimene mumakakwera pagome nkulalikira kapena ulaliki wanu ndi omwe womangoyenda pamene mwapeza ine ndili ndi mpingo ndanena kuti munthu amakhala ndi matalenti ambiri ndine evangelist Yes. ndine profeti ndinenso mbusa ndinenso mphunzitsi mwaona ndili ndi church ndikapita kwina kukatumikira takhala ndi msonkhano takhala ndi msonkhano uh, olo andiyitana ku machechi ena ana anga amatsala akupemphera panyuma ndi machechi elder alipo masekretari alipo pa chechi koma tili ndi anthu 8 amene tikupemphera nawo pa rumphi pa boma sinagule malo kupemphera mu nyumba nyumba yanu kapena munangopeza nyumba Ya renti. oho masomphenya anu ndi otani kumbali ya utumiki wanu mumadziona mutafika potani kutsogoloko ine masomphenya anga ndikufuna kuti ah, ndikhale ndi zoyimbira eh, ndi galimoto kanta yoyendera ku evangelism chifukwa ine ndimakonda kwambiri utumiki wa evangelist kukolola miyoyo ndine mbusa ndine mphunzitsi ndine profeti ndinenso evangelist wamkulu kwambiri ndimafuna tizikalalikira ku bolero ife prophetic foundation imagwira ndi mipingo yosiyanasiyana ngati inuyo mumapemphera ku living waters mwapita kukalalikira uthenga kumene kulibe living waters auzeni a prophetic foundation ineyo founder nditenga zoyimbira zija ndi kanta tipita ndi a, a prophetic foundation timagwira ntchito ndi amipingo yosiyanasiyana kaya roman catholic ccap koma akhale munthu wopulumutsidwa tikalalikira kumeneko anthu akapulumutsidwa a living waters atumize mbusa azikadyetsa nkhosa Tili ndi zolata zambirimbiri. Ya, ulato wathu ndi wambiri.
pamene tikumaliza kucheza kwathu anthu amene amakanika kukutengerani serious chifukwa choti amaona ngati zinthu zanu mumazilowetsa makomedi kwambiri zimakhala ngati zosokonekera zo- zopanda mutu zongokhala ngati zongofuna kuseketsa anthu kusangalatsa anthu mungauze uthenga wanji Ah, amene samanditengera serious ndanena kale kuti amalawi mumve amenewo uh, alibe maso auzimu koma amene ali ndi maso auzimu amanditengera serious kuti ah, uyu ndi mtumiki wa mulungu komanso amandilemekezanso ngakhale sinafike pa size yoti ndikhale bishop amangoti bishop bishop olo tikakumana pastors fraternal amati bishop koma ine am a pastor am a prophet am evangelist am also a teacher ya amene sakunditengera serious kuyambira lero ayambe kunditengera serious asa kuti uyu uyu si comedian chabe koma ndi mtumiki wa mulungu amene anasankhidwa ndi ndani ndi mulungu
Before we wind up, I've got a set of questions which I'd like to ask you, to which you can only answer yes or no. But first, I want you to tell me your full name. What is your full name? Stanford Sinyangwe Do you have any tattoos?